Hello agus fáilte ar ais chuig Na Seansálaithe, más maith leat seans a ghlacadh ar Na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra agus tá mé anseo arís. Tá seachtain, bhuel, níl mé sa tréimhse ach tá an podchraoladh seo ag mothú 22, aha, get it? eagrán 22, sin an joke. Tá mé anseo arís mar is gnách le muid comhghleacaí muid cairde ar dtús báire, Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú.
Tá mé go maith. Tá mé ag súil le tú fheiceáil ag cur muid uilig sna trithí gáirí amárach ag GaelGáirí i mBaile Átha Cliath. Oh yeah!
Díolta maith actually fosta, so muna bhfuair tú ticket then tough? Tough. Yeah, níl, bhí mé chun focal a rá ansin ach níl mé ag gabháil a rá, níl sé, níl muid ach like what, bomaite isteach go dtí an podchraoladh agus níl mé ag gabháil a rá salach go fóill. I do, yep, you have to earn it, mar a deireann siad. But yeah, GaelGáirí amárach i Club Chonradh na Gaeilge, naoi a chlog. Seans go mbeidh físeán de, I mean bhí, tá taifead den cheann deireanach anois as go fóill, but seans go mbeidh sé ar fáil. Tchífidh muid. Agus fosta tá mé anseo le mo chara dílis, mo thaiscidh beag féin, James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú. Go maith go dtí a dúirt tú go raibh tú ag aireachtáil 22 is anois tá friggin Taylor Swift i mo chloigeann feeling friggin 22 Bhí oh. orm é Fuath dhéanamh. Taylor Swift anseo nach fuath. Níl sé rá gabhí Tás agus go daoine nach bhfuil rá Ní sé I'm not Níl mé ag cur comment ar bith fán rud sin nó beidh mé i dtrioblóid Tá muid i driblóid eh, le déanaí ar Twitter agus ar TikTok le le Yeah. le tw- Taylor Stans faoi lei. Yeah.
Yeah. Tiff much that what I got oh, where shin uh Jose Mourinho we took quote on Shin James. I would not speak if I speak, I would in trouble. Um
yeah, yeah, right. No no comment. No comment, no comment. No comment. I am the special one. Look, bhí seo, seo eagrán 22. Ní, ní tagann eagrán 22 ach uair amháin, so bhí orm é a dhéanamh. So brón orm agus brón orm do dhuine ar bith eile a bhfuil an t-amhrán sin greamaithe i gcionn s'acu anois ach is, is fiú é. Ar son, ar son an teanga! ar son an chultúir, ar son an chláir, sin an fáth go ndearna mé é. What do you call it? Bhí seachtain gnoitheach ar siúl in Éirinn an tseachtain seo. Ar dtús báire, caithfimid a rá, mar gheall go bhfuil ceann amháin againn, Lá Sona na mBan Idirnáisiúnta. An ceann amháin againn! An ceann amháin againn! Tá bean amháin againn, so tá cead againn sin a rá. Áine, cad é a ndearna tú le haghaidh an fhéile le Lá Idirnáisiúnta na mBan? Ní dhearna mé mórán go fisiciúil ach bhí go leor dul ar aghaidh ar líne. Go leor ag dul ar aghaidh i saol na Gaeilge ar líne, go leor like grafaicí iontacha a chruthú ag go leor daoine a bhíonn ag cruthú ábhair chun na meáin shóisialta, chonaic mé roinnt cinn an-mhaith agus just yeah tá sé deas an tacaíocht uilig a fheiceáil agus daoine ag déanamh rudaí úra le ceiliúradh a dhéanamh ar an lá.
yeah bhí an méid den stuff like físeanna agus na nascanna agus

na mná s'acu a oibríonn don chomhlacht. bhí ceann eile ann agus bhí sé like oh Lá you know idirnáisiúnta na mban sona as Ryanair agus thug siad pictiúr like de achan bean atá ag obair ann agus tháinig sé suas tá difear tá 69 faoin gcéad don pá

leathanach seo, fáil amach an t-eolas uilig seo. Sílim go bhfuil, sílim go bhfuil like tá orthu anois taighde agus achan rud a dhéanamh agus é a thaispeáint like you know cibé daoine atá like teacht isteach sa dlí anois gan mhoill go bhfuil ar daoine é a dhéanamh agus I think go bhfuil cúpla daoine a bhfuil sé foilsithe acu cheana féin so then chonaic siad go raibh seo curtha amach like ag Ryanair an duifear agus oh like do like crazy like.
Ridiculous. Ach bhí go leor comhlachtaí ag déanamh sin sort of ag baint leas as an lá le cuma níos fearr a thabhairt dóibh féin agus a rá you know discount codes anseo is ansiúd agus seo lascaine duit mar gheall ar go bhfuil meas againn ar mhná agus ansin Tá siad i i fáil éadaí s'acu ó sweatshops thall sa Táim. tSí- cibé áit thall san Áis agus nach bhfuil siad ag íoc ach cúpla cent dó. Yeah.
tá an méid sin, agus tarlaíonn sé achan bhliain, thart ar like Lá Idirnáisiúnta na mBan, like thart ar na na saoirí like speisialta sin, just feiceann tú na méid sin comhlachtaí just ag cur amach like oh you know Lá Bród sona daoibh or whatever agus like níl aon duine ar bith dá eh you know like the na na sexuality sin ag obair le leis an comhlacht whatever ná le you know na daoine as grúpaí mionlaigh like ní bhíonn duine ar bith ann um but i gcónaí feiceann tú é agus sé an rud céanna ar Lá Idirnáisiúnta na mBan it's like tugaimid rud amháin daofa agus beidh siad sásta and we'll see. Tá taobh an-dearfach leis an lá ansin tá an taobh diúltach sin chomh maith.
Yeah. Um, what do you call it? An ndearna tusa rud ar bith le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na mBan, James, ar chuir tú chat rud ag do mhamaí nó ar chuir tú ag do, ag do teaghlach? Eh, no. Like, níl a fhios agam cad é a rá, like, I don't think it mo, you know, mo dheirfiúracha nó máthair ag súil le teachtaireacht mar sin. Ba- Is basically ceart dom ceann a chur amach chucu. Níl mé really cinnte, but... Um, Ní gá ach a rá Lá Idirnáisiúnta na mBan Sona duit! Yeah, yeah, ok. Nóta le haghaidh future references. Ach chomh maith, bhí orm rud a chur le chéile le mo chomhlacht atá mé ag obair le, tá mé breá sásta é sin a dhéanamh, bhí sé sin go deas. Like, bhí, well, ní, ní amháin mná bhí ann, fir freisin, mheall an

Do mo AFL team, tá mé mar cineál social media head acu freisin, so bhí mé in ann post a dhéanamh amach ó sin agus pictiúirí a chur isteach i post de na mná iontacha uilig atá ag imirt don chumann. So yeah, bhí sé sin iontach like. So is dóigh go dúirt mé Happy International Women's Day le go leor mná Taobh amuigh de mo chlann. Basically cheart dom é a rá am le mo mháthair agus mo dheirfiúr but yeah, noted le future anyway go go go gcaithfidh mé a rá le mo mháthair. Ach sin go sin an áit is mó go go mbraitheann tú an lá ná ag an obair. Like bhí bhí caint againne ar Zoom maidin inné le cúpla aoi-chainteoir ag insint taithí s'acu dúinn faoi amanna gur mhothaigh siad sórt nach raibh rudaí cóir san ionad oibre, cearta mná agus mar sin. Bhí sé suimiúil agus ansin tráthnóna inné bhí tráth na gceist againn agus go raibh duaiseanna ann agus ní raibh cead ag na mná san eagraíocht cur isteach ar an gcomórtas ach yeah bhí mé mar an gcéanna leat James, flat out ag cruthú ábhar, grafaicí fá choinne an obair agus fá choinne an podchraoladh chomh maith. Sé cineál aisteach bhuel, is ann a fheiceas tú like an gap atá idir na eh, gnéas is rudaí. Tá sé Mm. cineál mar chuile chomhlacht a bhí mise ann so far. Bhí bean mar boss orm.
Yeah. Really? Yeah, is bhí Mm.
like bhí go leor mná timpeall orm i gcónaí agus iad os mo chionn is gach rud like s- like is dóigh gur comhlachtaí Bhuel, is dóigh sa nGaeltacht go bhfuil na cineál isteach, aisteach le rá, but is dóigh go bhfuil muid cineál ahead of the time, nuair a is cinnte, but tá aisteach dhomsa even cuimhin raibh mé ann, faoi láthair tá bean os mo chionn san údarás a bhí, i TG4 bhí, you know, chuile áit, bhí, bhí bean mar boss orm, like, agus, you know, sure, ní, is cuma liomsa cé atá mar boss orm as long as go bhfuil siad sound, like, you know, ach eh, Yeah, yeah, so tá tá go maith le feiceáil, but obviously tá go leor obair fós le déanamh leis an gender gap, obviously le na le na comhlachtaí móra sin cosúil le Misguided agus Ryanair is rudaí like. Mhm. Mhm. Mise díreach mar an gcéanna fosta, ní go dtí gur thoisigh mé le Joe go raibh fear mar bhainisteoir agam, like bhí sé i gcónaí i gcónaí mná eh, i gceannas ar ormsa agus mé ag obair in achan áit, whatever. Agus sin taobh amuigh de just saol na Gaeilge fosta, sin like comhlachtaí techies, rudaí mar sin. So tá definitely i bhfad níos fearr ná a bhí ach tá go fóill a lán lán rudaí le dhéanamh. Just le bheith go hiomlán ionraic fosta, le bheith go hiomlán ionraic ní chuir mise teachtaireacht ag mo mháthair nó mo dheirfiúr le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na mBan fosta.

Agus sin probably an rud is fearr like le haghaidh an Oireachtais ó tá cupla rudaí níor inis mé le mo mháthair a thabhairt so cén Ba gcónaí sin an dóigh though nach ea nuair a tarlaíonn rud agat gcónaí 'sé do theaghlach an duine deireanach like go ndéanann tú dearmad like insíonn tú do do chairde like you know agus déanann tú like oh fuck mo theaghlach oh sugar cén mbeadh

ó go díreach amach anois agus agus tá muid chun tú a ghlacadh air seo anois James, an chéad oíche amach eile déanta agat sir, caithfidh tú teachtaireacht a chur chugainne le rá go bhfuil tú sa bhaile sábháilte.
Ok, má dhéanann, má chuimhním mé, má chuimhním mé anois. Sin an rud though, I was at Scotty. 's i gcónaí do chodladh like agus bit de mhaoil na hoíche. Seolann daoine chugat an téacs san oiche, ach téann tú a chodladh, and then dúisigh tú mar beidh cineál na horrors ort nó beidh fear ort nó basically just go bhfuil uait braon uisce ann, ach éireoidh tú thart ar ocht nó naoi nó seacht ar maidin, and then cuir tú text back chucu, is ceapann siad like go raibh, Jesus níor ól sé mórán aréir, tá sé thuas chomh luath.

useless, always rise and grind, sin an rud a deireann siad le James. Tá James really, tá an dá extreme aige, tá sé chomh maith i you know i ngleacaíocht, tá sé ag an gym achan lá, bíonn sé ag traenáil peile, déanamh tag rugbaí, chomh full-on like really giving it everything ansin an taobh eile Bíonn na hoícheanta craiceáilte seo aige. Caithfidh go bhfuil sláinte s'aige thuas seal thíos seal like like mothaíonn do chorp go hiontach roinnt laethanta and then deireann sé rá oh jeez céard atá dul ar aghaidh?
Oh like you know in the weekends like so basically go amach Le linn football beidh mé ag dul amach basically uair sa gcoicís so le haghaidh trí lá dhéag beidh mise like my body is a temple beidh mé beidh mo chorp like chomh happy beidh mo liver a rá well done James ó tá tú iontach and then an Satharn sin bada bing bada boom. No matter what, tá mé ar an dance floor, no matter what, tá mé ina shot, agus sin tá mé just gur thart agus tá mé just casadh chun an probably didn't get from my covid, basically go dtitear mé ar an dance floor an oiread cinn, one thing's for sure,

I don't know, tá tú i gcathair úr, níl an aithne chéanna agat ar an áit sin, so céard go dtiocfadh le tarlú leat? I know.
Yeah. Cinnte an ceart agat, you know, na Gaeilgeoirí like as thart ar an tír in áit amháin it's a bit of downtime, you know.

Agus No. but nach eadh is má bhíonn anyways man, níor mé gur bhookáil hotel so just fan mé sa lobby.
Ooh leabaidh saor leabaidh saor in aisce agus Sin- bia saor in aisce, sorted. Sin James a rá go bhfuil sé ag iarraidh dul isteach i leabaidh duine éigin eile so tá sé ag cur an hint amach ansin anois. roimh mhí Mháire. Inseoidh mise duit cén leabaidh do James go raibh fhios díom agus bhí cinnte ar mo chúl. Mo chroí!
Mo chroí! Cheap mé go raibh tú ag cur ainm chuí rud sin.
Samhlaigh go raibh mise like tá mé chun just tá dartboard agam anseo agus a ainm d'achan Gaeilgeoir sa tír is mé just go le bump agus sin a duine.

Níl tú déanamh gar ar bith duit féin, James, ar an rud seo. Ah, well, look, seo mise, like, so take it or leave it. Tá sé ag goil amach sooner rather than later, like, so.
Áine, bhfuil, like, rud ar bith ar mhaith leatsa go, like, because, you know, obviously, tá tú caint liomsa agus le James achan uile seachtain, like, mar gheall ar International Women's Day, like, rud ar bith gur féidir linn a dhéanamh, like, le, you know, le,

Sin chomh suimiúil.
Ehm, Bhuel, tá den eala sin a roghnú na laethanta seo. Tá, agus mar is ceart, Mhm. Yeah. gan da- Yeah. gan doubt ar bith. Achan- Achan bean, what do you call it, Lá eh, Idirnáisiúnta na mBan shona d'achan uile bhean ar an domhan.
Ehm, Sílim Ní- just lean oraibh ag déanamh cad é go bhfuil- go bhfuil ar siúl agaibh cheana féin agus ag tacú le mná agus b'fhéidir cur ceisteanna mar sin níos minicí, sin rud an-dearfach go bhfuil sibh ag déanamh sin, so coinnigh leis.
Ar tharla. Yeah, I think we're advocates more than anything. But Tír chun sin a rá. Ní ná déan seo, don't be like I'm an ally, I'm a superstar. Tá muidinne foirfe, níl a dhath ar bith gur caithfidh muid a dhéanamh anois. Yeah, yeah. Aon rud. Muid go hiontach.

Ní thuigeann siad cad é atá á rá agaibh, to be honest, so. Céard? Ooh! Ní, ní, labhrann siad Gaeilge. Oh. Is fiú dá labhródh ní thuigfeadh siad cad é atá á rá agaibh. Shíl mé tú, mar go raibh, go bhfuil canúintí láidre againn, sin an, shíl mé gur sin an fáth. Bhí mé like. Bhí mé baint aige leis. Síleann siad, actually, is dúirt mé leat cheana Hugh, síleann siad go bhfuil do do TikToks an-greannmhar. Oh, see, Yeah. look. So advocate Ní- agus greannmhar, James, beat that! Hugh, gabh i leith, tá bean a'tsa, is maith léithe, maith léi Hugh. B'fhearr duit Oh. tosaigh déanamh TikToks, James. Tá muid i gcónaí a rá leat. Yeah.
So does that mean gan mé TikTok a fháil, I've uh, cancelled a dtochas cairde?

Siad ag rá viral ceapaim. Agus cheap mise go raibh Áine go maith suite suas le cailín deas ceann dá cairde, but no. Is sampla foirfe é Pete Davidson, má tá tú greannmhar, thig leat bean a fháil. James, tá tú greannmhar, ach caithfidh tú an t-ábhar a chruthú agus taispeáint do dhaoine go bhfuil tú greannmhar. Sin mo chomhairle. Tá mé níos funny in person though, níl mé chomh maith sin cineál ag scríobh agus a, you know, níl mé cosúil le.

Fucking Hugh. Jeez, tá go leor mothúcháin ag teacht amach anocht. Nach bhfaca mé ariamh cheana.
Agus ar Lá Idirnáisiúnta na mBan agus achan rud James agus seo.
Bhí sé an-mhaith dá gcrom do Hugh. Well it didn't sound like it ansin, bhí tú ag rá rudaí gránna faoi. Sin an chaoi atá daoine Chonamara, Áine, we love to hate, we hate to love.

Bígí deas le hachan duine. Sin, that's, sin. Sin é, simplí. So simple.
Cén fáth nach dtig le daoine seo a thuigbheáil? Bí deas. Bí deas. Agus íoc go ceart muid. Bí deas agus má, agus má dhéantar obair go ceart duit, bhuel, díoltar ar a son. Sin, that's, sin é. That's it. Sin na dhá rudaí. Achan rud ina dhiaidh sin is the cherry on top ach just sin na rudaí is bunúsaí. Íoc achan duine mar an gcéanna, bí go deas le hachan duine mar an gcéanna. Sin mo thesis statement mar a deireann siad.

Sin an bust agus an boom. Sílim go bhfuil, tá an rud ag tarlú agus muidne ag an aois seo agus rudaí just ag tosú amach dúinn agus ba cheart go mbeadh sé ina am maith lán le sceitimíní dúinn agus ina áit sin tá muid buartha faoi an bhfuil muid ábalta an carr a thiomáint síos an bóthar.
Just níl muid in ann break a fháil.
No. No. Shit man! You know, tá lockdowns.
Cogaí. Anois tá diesel bailithe suas. Mhm. World War Three. Is déarfaidh mé nach mbeidh muid ábalta íoc as bia go luath. Mhm. Beidh achan rud chomh daor sin. Athrú aeráide, ná déan dearmad fosta. Oh yeah. Yeah. Ach amháin uilig sin, tá achan rud ag gabháil go maith. Rudaí go maith, yeah, yep, rudaí go maith. Rudaí go go maith, yep. Umm. Bhí sé really odd actually, níl sé an-mhaith actually go bhfuil an census ag teacht ar ais i gceann cúpla mí, agus bhí ceann amháin de na rudaí bhí siad like oh táimid ag déanamh rudaí go hiomlán úr don census seo, táimid chun time capsule a chur leis, agus thig leat like cibé rud gur gur mhaith leat a scríobh ar an time capsule agus céad bliain ó anois so in in fiche fiche a haon fiche a dó em beidh do chuid you know glúnta ó fad like ag an am sin ábalta like léamh goidé a scríobh tú whatever agus an chéad smaointiú a bhí agam nuair a chonaic mé just like oh yeah céad bliain ó an lá seo I'm like geez sin optimistic go leor like go bhfuil muid muid go fóill gabháil a bheith anseo céad Yeah. bliain céad bliain ón lá seo go mbeidh go fóill eh, Ár gcuid glúntaí thart ar siúd cos tá sé just mental like tá. An mbeidh fiú domhan ann i gceann céad bliain? Sin an sin an rud like so. Beidh siad ag faoisce.
Yeah. Beidh siad ag thús ar ar aghaidh le déanamh iarracht te fana tiúil ann. Beidh siad like ag rá rá gcroíthe ar na ar na space Xs agus ar na agus ar na. Mé ag rá leat bhí Wally D'inis Wally dúinn cad é a tharlóidh, agus sin díreach céard a tharla, seo nach bhfuil Elon Musk agus Jeff Bezos ag obair ar bealach go go dtí na pláinéid cheana fhéin, na pláinéid eile, bealach tapaidh. Yeah, tá sé just mental. But like, maidir leis an breosla, cá mhéad a raibh sé daoibhse, like, an carr a líonadh suas, like, sé like yeah bliain ó shin nó bliain ó shin like cé or even fiú mí ó shin like bhí sin an sin an cé go mór is bhí an t-athrú chomh gasta sin like cé go cé go mór ar cén price a raibh sibhse ag íoc ar son an carr a líonadh suas
Bhuel sílim go raibh sé thart ar 75 euro domhsa dá líonfainn tank iomlán ní mhm. líonaim an tank iomlán de ghnáth ach fiú sin féin má tá carr maith agat mairfidh sin you know, go leor ama duit ach anois tá sé thar céad euro, thart ar 120, sílim. Anois tá sé giota beag difriúil le achan carr ach fós. Tá sé an-daor. Bhuel tá thart ar an rud céanna dhomsa ach like is ea, tá sé uafásach, like níl tú ag dul do charr a líonadh suas go brách anois. Mm-mm.
No. Beidh muid ag úsáid busannaí arís, sílim.
Yeah. No go ndúirt tú é, níl a fhios agam an bhfaca tusa seo Áine, ach déarfainn go bhfaca tusa seo James, le Shaq an smaoineamh a bhí aige le cad le dhéanamh mar gheall ar an praghas breosla. No, ní fhaca mé seo. Really?
Cheapfainnse go bhfaca tusa seo. So, i lár cláir NBA, bhí Shaq agus Charles Barkley, you know, na réaltaí móra cispheile seo like ó blianta siar, whatever. Bhí siad ag caint faoi praghas breosla agus thall i Meiriceá tá sé like ochtó dollar like leis an carr a líonadh suas um agus you know bhí daoine ag tabhairt amach like oh yeah caithfidh mise ochtó dollar a líonadh suas or ochtó dollar a íoc like a líonadh suas agus dúirt Shaq oh no an rud is ceart a dhéanamh is just fan go dtí go bhfuil sé leath bealaigh agus cuir isteach fiche dollar

Ochtó dollar isteach, agus é ag nimhniú, tá tá an rud céanna agus tú ag cur isteach fiche dollar achan uile uair a téann sé faoi phraghas áirithe. Bíonn na leaids sin ag, so is anailísithe iad sin ar chispheil do TNT.
Yeah.
An méid a bhíonn siad sin ag caint faoi nach bhfuil baint ná páirt acu leis an gcluiche a bhíonns ar siúl, tá sé ridiculous. Like, bíonn siad ag caint faoi chuile rud faoin spéir, like, tá sé, Crazy ach tá sé greannmhar though. Tá an bhall sin greannmhar though. Yeah, yeah bhí mé ag goil a rá like dá raibh muidinne mar anailísí spóirt, muidinne ag déanamh you know clúdú dá cluiche ceannais na hÉireann like GAA agus muidinne just bheith like jeez bhí beagán tugainn ar an mbealach isteach anseo nach raibh? Bhí sin nach raibh sin nach raibh sin chomh deas.

Cén fáth nach bhfuil just busanna is traenacha go hiomlán saor in aisce? Agus ansin beidh an oiread sin éilimh ar ar an gcóras sin nach mbeidh duine ar bith ag ceannach petrol nó diesel agus ísleoidh na praghsanna. Sin é. Fadhb ar bith. Sílim gur gur smaoineamh iontach é sin. Bhuel, I mean, tá a fhios againn uilig go fóill go bhfuil an luas saor in aisce, go fóill. Tá an, tá sé go hiomlán saor in aisce agus ní ghlacfaidh mé le aon duine a rá nach bhfuil sé saor in aisce. Bhí sin an rud is fearr a tharlaigh le tamall fada, I think, daoine ag rá go raibh an luas saor in aisce agus, agus an rialtas ag bheith like, no níl, like caithfidh tú íoc ar son le do thoil. Agus chreid daoine é? Yeah.
Is an bhfuair siad fíneáilte nuair a tharlaigh sin? Yeah!
Ah, tá sé cineál saor in aisce though. Sin joke gránna.
Sure. Fiú, bhí an BART i Meiriceá saor in aisce. Bhí sé go hiomlán saor in aisce. Yeah. Yeah.
So, an traein é, cineál Luas but i bhfad, i bhfad níos mó, i bhfad, i bhfad níos fearr i San Francisco. Agus bhí, bhí, bhí barricades ann, bhí ort scannáil le goil isteach chun rud, but like, bhí siad chuile dhuine beo, just jump tharstu, agus ghabh siad isteach ar an BART, agus ní raibh tada ag tarlú. No. Ach scaití, rud é faoin Luas bhíonn damsa, tiocfaidh tú amach Baile Átha Cliath is bíonn ort an luas a úsáid. Ní bhíonn tú even in ann dul ag an áit atá tú ceaptha scannáil do Leap card is rudaí.
No. Tá siad chomh mental like. Yeah, tá chomh beag like tá sé like gcónaí like in áit really tá like in aice le mo theach tá stad luas agus tá like an like an rud go gcaithfidh tú clibeáil air like tá sé ar an taobh it's like i lár an rud but caithfidh tú like siúl thart ar an luas like le fháil chuig an rud like so like dá raibh muid ag gabháil isteach chuig an chathair like bheadh ormsa like rith síos na staighre like rith síos yeah rud na staighre and then má tá an luas ansin cheana féin caithfidh mé rith thart ar an luas like, an bealach is faide thart or whatever, agus níl sé like ag an deireadh, so caithfidh mé then rith suas leath bealaigh tríd like an fad den Luas ansin just le clibeáil ar sin, but ag an pointe sin beidh siad like oh yeah tá muidne just gonna flag off and then tabhairt sa gcimeárt. Is joke é, is joke ceart é like. Tá an-stress leis.
Yeah. As ansin bhí daoine rá liom ó coinnigh coinnigh súil ar do phócaí chomh maith nuair tá tú ceannacht do thicéid. Bhí duine éigin i gcónaí ansin ag iarraidh ort an bhfuil briseadh agat. Yeah. Go háirithe nuair a thagann tú amach as an stáisiún Heuston just mothaíonn tú go bhfuil go bhfuil duine éigin chun eh, rud éigin a bhaint amach as do phócaí so tá tú déanamh iarracht díriú air sin chomh maith leis an do thicéad a cheannacht agus an áit cheart a phiocadh dul ar an dtraein dul ar an luas i measc slua ollmhór

Cluiche de Jumanji, caith go sé agus seans ní tiocfaidh tú amach. Yeah, basically, tá ann. Like, tá tú ag reáchtáil, tá tú i gcónaí ag reáchtáil. Yeah. Even though tá tú ar bus nó train nó Luas, tá tú i gcónaí ag reáchtáil. Mm-hmm. So, I think just game Jumanji atá ann, it's like, like, tá tú ag gabháil amach agus tá tú ceart, nó nach bhfuil, or, you know, just lottery ceart atá.

Ní cheart do bheith tiomáint carr. Daoine mar sin. Like, oh my God. Tá, what do you call it, tá, but gcónaí, but like, má tá tú, tá daoine atá ag tiomáint agus like, tá a fhios acu cén dóigh le tiomáint, but it's just like ag actually ag míniú na rudaí, like na min, not even na mionsonraí, just like cén dóigh a oibríonn like na brake pads nó cén dóigh a oibríonn whatever agus it's just like níl 's agam just brúim iad agus tagann stop leis an charr agus tá mé ag gabháil thart. Tá tú in ainm sin a fhoghlaim agus iarrann siad ort sa scrúdú faoi na rudaí seo so níl clú agam cén dóigh nach bhfuil daoine ar an eolas faoi. Tá cás le déanamh like béaltriail le haghaidh Fraincis nó rud mar sin foghlaimíonn tú an ollphíosa de Fraincis agus tá tú líofa le haghaidh like deich mbomaite agus chomh luath is a siúlann tú amach as an seomra sin it's like whitt go hiomlán amach as do cheann. Níl clue agam céard a dúirt mé istigh ansin.
Yeah. Tá súil agam go raibh mé labhairt in Fraincis.

Umm agus bhí like gar go leor, níos mó Béarla so. At least bhí fhios acu go go raibh tú ag fiafraí ar teanga eile. Yes. Mhm.
Agus nach raibh, cheap duine amháin dóibh go raibh mé like ag casachtaí nó rud mar sin ná go raibh mé like ag mumbláil agus just bhí mé like agus just tá ceist amháin eile agam eh, an bhfuil Gaeilge agat? Agus bhí siad like tá an fear sin ina like tachtadh ar a chuid focla nó rud mar sin. Umm.
Raibh tú labhairt le daoine ar an tsráid? Yeah yeah yeah yeah.
Ok. An raibh go leor mar an Gaeilge?
No. No no ní raibh. Raibh tú taobh amuigh de stáisiún Heuston nuair a chuir tú sin, sea. Sin an fáth! Ah sea sin dá raibh mé amuigh ansin. Bheadh na Gaeilgeoirí like na daoine ag teacht amach as as a train Gaillimh. Just beidh orm ag amharc do na geansaithe, na Gael geansaí nó na rudaí mar sin. I mean, tá mise ag caitheamh, do na daoine atá ag amharc ar an físeán YouTube, tá mise ag caitheamh geansaí baile. So, what do you call it, I think go mbeidh sin like na calling cards le haghaidh na Gael. Ní bhfuair mise sponsor fós, baile.
Bonn ort go fóill, hello! Tá mé an-fhuar so bheadh mé á chaitheamh faoi láthair. Tuigim gur cheart domsa is duitse ár ngeansaithe baile a chaitheamh oíche amárach though. Oh yeah, I think cuirfidh sin brú ar James ceann a cheannach.

you know, so nach mbeadh oraibh íoc ar son na breosla. Um, ní thig liom íoc as carr leictreach faoi láthair. Fair. Ach tá go leor ciall leis mar níl an uh, cáin, an motor tax chomh daor fá choinne carr leictreach chomh maith. Tá mé díreach i ndiaidh mo cháin a fháil sa phost €190 le híoc ar deireadh na míosa. Ooh. Mm. So, ní stopann sé, tá sé daor carr a bheith agat.

Thar fiche a cúig agus ní thig liom, like, bhí clár ann ar RTÉ blianta ó shin, an bhfuil cuimhne agaibh ar seo? Bhí clár ann agus bhí like comedian ann agus sílim gur Fred Cooke ná ceann de na leaids sin a bhí ann agus bhí sé like yeah tá mé fiche rud inteacht agus níor fhoghlaim mé cén dóigh le tiomáint agus like rinne siad clár iomlán don leaid seo so like má tá sé go pointe go bhfuil mise ag an aois chéanna leis an leaid sin agus um, go raibh orthu clár teilifíse a chur le chéile chun é a mhúineadh cén dóigh le tiomáint, like, caithfidh mé really, you know, tapaidh. Dara Ó Briain, ní ann, ní raibh Dara Ó Briain ag tiomáint go raibh seisean i lár na fichidí freisin, I think. Oh, ok. Rud éigin mar sin, yeah. Bhí, bhí, Ní raibh Barney Stinson riamh ábalta tiomáint ach oiread, agus bhí seisean alright.
Don't you dare diss Barney Stinson isteach sa teach uainn. Shíl mé gur breá leat nuair a luaim Barney Stinson. Yeah, but not ar chaoi diúltach. Sin ceann de na cláir is fearr den sraith iomlán. Síleann sé go bhfuil sé chun madadh a bhualadh agus tá sé cúpla céad méadar níos lú agus é ag béicíl is bíonn panic attack aige istigh sa charr. Thig liom thú a shamhailt mar sin.
Cuidí! Cuidí! An clár is fearr den tsraith sin, gan dabht, is Girls vs Suits dá n-aoinne. Come on!
Fuair sé an Teddy is annamh dá. Suits.
Yeah. I mean tá go leor de na cláir an-mhaith, tá sé doiligh ceann a phiocadh. Yeah, true.
Bhuel, what do you call it, le cuid déanaí bheith ar Barney Stinson í go bhfaraíocht ar breosla le ráite. Sílim gurb é sin é, tá mo chomh sách as. Sílim go bhfuil é. Bhuel, tú cinnte? Bhuel, an mbeidh? Sílim gurb é sin é. Tú siúráilte? Tá, anois tá muis ar alt. Go raibh míle míle maith agaibh as ucht a bheith ag éisteacht leis na Seansálaithe arís. Mar a dúirt muid, tá muid chun a bheith ag GaelGÁIRÍ ar an Satharn. Tá sé díolta amach ar an drochuair ach má tá sibh thart ar Bleá Cliath, déan cinnte le tarraingt isteach agus abair Halloween linn agus déarfaidh muid Halloween leat ar ais. Má tá Sílim go baineann na Gaeláin ar an míniú na Seansálaithe.
Tá muid dairy milk d'achan duine a dhearn sin linn. Ní muid sé sin fhíona arís. Thig le James Uí Daill anseo fáitiúil.
Yeah, tá inmeán aige anois de sa sórt. Cheapfaidh tú gur praghsanna diesel chomh dona le praghsanna dairy milk faoi láthair.
Ó, agus Freddos agus achan rud. Ó, ní thig linn go dtá sé ort, ní thig linn go dtá sé ort.

Áine Mhaoir ar Instagram, Áine Mhaoir ar Twitter agus Áine Mhaoir ar TikTok. Tá James ar Flatharta ar Twitter, Flatharta ar Instagram agus Flatharta ar TikTok. Agus tá mise ar Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr ar Instagram agus Hugh Carr ar TikTok. Níl sé díreach mar an gcéanna, I know. Beidh, you know, seans go athraíonn mé.